Anois táim ag caint le Loretta Ní Churraoin, an tOifigeach Forbartha le Feachtas. A Loretta, conas atá tú? Ah, tá mé go maith, agus tú féin, Darren? Ah, táim ceart go leor, go raibh maith agat. Loretta, an féidir leat a insint dúinn cé hiad Feachtas, cathain a bunaíodh an eagraíocht agus cad é an obair a dhéanann sibh, le do thoil? Cinnte, Darren. Bunaíodh Feachtas sa bhliain 1980 chun an Ghaeilge a chur chun cinn i measc na ndaoine óga agus chun cuidiú lena fhorbairt phearsanta agus sóisialta. agus is ball eagraíochta é Feachtas de Chomhairle Náisiúnta na nÓg fosta. Á, sin, ní raibh a fhios agam go bhfuil sibh mar bhall de Chomhairle na nÓg, sin go hiontach. Tá sibh lonnaithe i Sráid an Dáma, táimid anseo inniu. An féidir leat a insint dúinn cé mhéid oibrí lánaimseartha atá agaibh agus cé mhéid club atá agaibh? Bhuel, mise an t-aon duine atá lán aimseartha, ó 9 go dtí a 5, agus ansin, dar ndóigh, na hamanta sna clubanna san oíche, agus tá Aoife Nic Dhonncha anseo go páirtaimseartha agus tá naonúr daoine againn ag an coiste chomh maith a oibreann go deonach. Maidir leis na clubanna, tá seacht duine dhéag sa Chlub Óige Feachtas i dTamhlacht agus táimid tar éis club nua a bhunú dhá mhí ó shin i Bhaile Bhrigín agus tá tríocha daoine óga sa chlub sin anois. Tá sé go hiontach go bhfuil club agaibh i dTamhlacht mar tá Gaelcholáiste sa cheantar sin le blianta agus anois tá Gaelcholáiste i mBaile Brigín, nach bhfuil? Tá, tá Gaelcholáiste na Mara i Bhaile Bhrigín agus caithfidh mé a rá go bhfuair muid an-chuidiú ón bpríomhoide ansin, Aoife, nuair a tháinig an smaointe dúinn. Club óige Feachtas a thosnú ansin agus tá go leor de na daltaí ag teacht ón Ghaelscoil sin fosta. Sea, agus níl siad ach sa, tá an, is scoil nua é, níor d'oscail sé ach an bhliain, an bhliain seo caite so níl siad ach sa dara bliain, nach bhfuil? Yeah, sin é ach tá go, tá ag éirí go hiontach leo fosta agus na daltaí a bhíonn ag an club, sé Gaeilge amháin a bíonn siad ag labhairt agus baineann siad an-sult, sult as go deo. Cé nach bhfuil ach dhá chlub agaibh faoi láthair, an bhfuil sibh an bhfuil sibh i gcónaí ag dul i dtreo níos mó a bhunú? Like. Á, cinnte Darren, cinnte tá. Tá súil againn club eile a bhunú anois i mí Eanáir ach níl mé ag iarraidh mórán a rá fadúda sin go fóill, so beidh ort teacht ar ais i mí Eanáir chun agallamh eile a dhéanamh liom fadúda an tríú chlub. Yeah. e Mar a dúirt tú faoi Ghaelcholáiste na Mara ansin, an n-oibríonn sibh i gcomhar leis na Gaelcholáistí go ginearálta agus an dóigh leat go mbeidh níos mó cumann ann mar gheall ar dhul chun cinn na nGaelcholáistíochta? Cinnte. Mar shampla, i dTamhlacht anois, Gaelcholáiste an Phiarsaigh, fuair muid go leor daltaí sin agus ceann de na príomhcheannairí atá againn, Maitiú de Hál, tá seisean mar mhúinteoir, Gaelcholáiste an Phiarsaigh agus Scoil Santain fosta. Tá ceannairí againn ansin, Sara Bhreathnach atá múinteoir ansin agus táimid ag obair le Gaelcholáiste an Phiarsaigh mar a luaigh mé leat chomh maith chun níos mó daltaí a fháil fa' choinne an chlub i dTamhlacht so is cuidiú iontach é agus tá sé iontach mar táimid in ann obair le chéile. Agus cén saghas imeachtaí a mbíonns ar siúl ins an chlubanna seo, like? Em, mar shampla, bíonn ceardlann drámaíochta againn gach Luan sa chlub i dTamhlacht, em, Elaine an t-ainm atá ar an cailín a dhéanann an, em, ceardlann drámaíochta sin agus na cúpla cluichí nó spraoi, déanaimid go leor ealaín. Em, táimid ag cleachtadh cheana féin le haghaidh Seachtain na Gaeilge agus ansin, eh, níos mó ná, níl, sé seachtaine ó shin, bhí beirt club, bhí siad páirteach le Scléip na hÓige. D'imigh muid chuig Scléip na hÓige agus bhí na. Sin, bíonn sé sin ag Oireachtas na Gaeilge. Sea, ach anois sé Coláiste na bhFiann a bhíonn ag eagrú an t-imeacht sin ach tá sé bainte, tá sé páirt d'Oireachtas na Gaeilge agus bhí trí lá den scoth againn ó bhí muid thíos i nDroim Rí ag Coláiste na bhFiann, bhí imeachtaí ar siúl ansin agus ansin bhí tobshlua ag na óg-eagrais uilig sa Ionad Siopadóireacht Liffey Valley agus ansin chríochnaigh muid thuas ar an Déardaoin ansin agus bhí an banna ceoil Seo Linn san Óstán Citywest agus bhí na daoine óga uilig lasta suas agus baineadh spórt agus spraoi as ag damhsa le Seo Linn. Agus cé chomh minic is a buaileann na clubanna le chéile? Bhfuil tusa ag caint fadúda na clubanna uilig, bhuel an. Sé an imeacht is mó ná Scléip na hÓige gach uile bhliain. Buaileann Ógras, Coláiste na bhFiann, Spleodar agus Feachtas le chéile. Ar na agus na dhá grúpaí áitiúil atá agaibh? Ó, muidinne, ó! Beidh siad ag bualadh le chéile anois le haghaidh cóisir na Nollag. Agus na clubanna fhéin a dhéananns an roghnú sin so faoi láthair tá siad ag déanamh socruithe cad é atá siad ag iarraidh a dhéanamh. Agus like. Tá, baineann, déarfainn go mbaineann siad, siad an-taitneamh as, an mbaineann? Baineann, baineann siad an-sult as agus an bhfuil fhios agat an rud fadúda, mar shampla em, daoine óga nach mbíonn ag labhairt an Ghaeilge sa bhaile agus nuair atá siad ar scoil caithfidh siad í a labhairt ach an rud fadúda sna clubanna tá siad in ann an Ghaeilge a labhairt agus spraoi a bheith acu. Tá Feachtas óg-eagraíocht cosúil le gach uile óg-eagraíocht agus déanaimid na rudaí a dhéanann ógeagrais ach an t-aon difear ná go labhraíonn muid Gaeilge. Mm. Agus em, tá suim agam go pearsanta, mar shampla, mar shampla i gcúrsaí reatha, an mbíonn aon like eh díospóireachtaí nó like a leithéid faoi ábhair mhóra. Bhuel is é, tá muid ag obair ar sin faoi láthair mar gheall nach bhfuil mé féin ach tosnaíthe sa phost le dhá mhí agus tá an dá chlub seo nuabhunaithe ach amach anseo beidh, cinnte, beidh muid ag amharc isteach ar na em díospóireachtaí a bheidh ar siúl le Gael Linn agus rudaí mar sin. Yeah, má tá duine ar bith amuigh ansin ag éisteacht linn agus má tá spéis acu a bheith ina ceannaire i gclub Dhamhliag nó i gclub Baile Bhrigin, is deis iontach é chun tacaíocht a fháil agus chomh maith leis sin cuirfidh muid cúrsa traenála ar fáil fosta i mí Eanáir do aon duine a bheadh ag iarraidh a bheith mar cheannaire sna clubanna Feachtas agus níl agaibh le déanamh ach ríomhphost a chur chugainn ag eolas ag feachtas.ie. Agus just mar gheall ar do sonraí teagmhála go ginearálta, cad é an suíomh idirlín atá agaibh, cén seoladh? Tá sé www.feachtas, F-e-a-c-h-t-a-s, ponc i-e. Ok, Loretta, go raibh míle maith agat. Go raibh míle maith agat féin.